Hello agus fáilte ar ais chuig na Seansálaithe. Más maith libh seans a ghlacadh, glac iad ar na Seansálaithe. Is mise Hugh Mac Giolla Chearra agus níl mé ar ndóigh le mo chuid comhghleacaithe mo chuid cairde Áine Weir agus James Ó Flatharta an tseachtain seo ar an drochuair tá covid ar Áine so níl sí ag mothú rómhaith so ní bheidh eagrán úr den podchraoladh ar fáil an tseachtain seo ach beidh eagrán dar ndóigh ann beidh muid ag amharc siar ar an chéad sraith den podchraoladh so bhí sin ó

In fairness tá thart ar 1,000 Ó Flatharta i do cheantar so. Tá, agus tá thart ar 3 James Ó Flatharta in a radius good 20 kilometres so ní maith liom cinn agam a mhalairt. Ní maith liom a bléimeadh leo sin. Caithfidh go bhfuil sé aisteach go bhfuil tú gaolta le cuid acu agus cuid acu nach bhfuil tú gaolta leo, go bhfuil go dtig leat, you know. Caithfidh a bheith cúramach.

An Bertie Bowl! So, so go chuile dhuine atá ag éisteacht faoi láthair, bhosla go maith go mbeidh Hugh an leadní san na drámaíochta, Áine san na ceol, mise na spóirt. Ach obviously ní an Bertie Bowl taim a chuir.
No.
The, the Seamus Stadium a chuir. Ó Seamus Stadium, yeah. Yeah. Ó, ó, ó, ó, ó Flatharta Stand agus, Oh, yeah. eh, Agus an mbeidh sin le haghaidh just peil Ghaelach amháin, beidh sé cosúil le Páirc an Chrócaigh an méid nó an ligfidh tú, an mbeidh cead ag Garth Brooks ceolchoirm a dhéanamh sa Seamus Stadium? Ligfinn cead go Garth Brooks isteach mar bheadh cineál crowd sách rowdy leis, is rud é só, is é piece maith ceann. Bheadh craic maith ann.

sílim beidh sraith eile de Reeling in the Years againn agus arís beidh lá agus déarfaidh siad thiontaigh achan duine a chónaíonn thart ar Pháirc an Chrócaigh i gcoinne Garth Brooks don hmm. dara uair. Ní thiocfaidh sé riamh ar ais go hÉirinn arís. Well tá cead aige trí oíche a dhéanamh agus seans go mbeidh cead aige cúig a dhéanamh.

ag casadh ar raidió crackly ó bíonn sé pianmhar dul suas go Dún na nGall ar Bus Feda. Bhuel, in fairness anois tá. Just ag iarraidh codladh agus bíonn ceol tíre ar siúl. Tá an ceol tíre a bhíonns, bhfuil a fhios agat, na daoine Éireannacha a dhéanamh. Tá sé sin, sé sin go dona.

Beidh mise like an duine is óige ann by about thirty years ach. Oh yeah, cinnte.
Yeah. Tá mé in éagóir cos mé, so glacann Páirc an Chrócaigh ochtó míle duine. So le Garth Brooks le é a díol amach le haghaidh cúig oíche, sin ceithre chéad míle ticket a chaithfidh sé a dhíol. Ach beidh daoine ansin, beidh daoine ansin cúig oíche. Oh beidh.
Oh, oh cinnte beidh, yeah. Sin é rud aisteach faoi like. Na superfans.
Yeah. Agus tá orthu fanacht thart so sílimse caithfidh muid níos mó óstán a thógáil i mBaile Átha Cliath. Ach fhios agat caidé is aistí faoi ná go tá an oiread caint faoi Garth Brooks nach nach chuala mé mórán faoi Ed Sheeran.
Yeah.
No. Bhuel sílim gur tháinig Ed Sheeran go hÉireann achan bhliain le deich mbliana anuas go na- ní rud mó- ní rud na mór níos mó é go dtagann seisean. Tá a fhios againn go maith le Ed Sheeran Éireann. Mhm. Ní raibh a fhios agam go raibh na ticéid ar díol chor ar bith. I mean tá orm sco just go bhfuair muid offer ticéad agus go go bhfuil sé á thabhairt dom agus tá sé tá sé seated like. Dá mbeadh a fhios agam go mbeadh sé seated like bheadh mé 100% ag dul amach sin like ah Ed Sheeran class like. Ach Níl sé chomh maith le Garth Brooks. Neas an céad fáil bhuel tá Ed Sheeran giota beag cosúil le Nile Rodgers anois tá a fhios agat na daoine sin atá ag achan uile féile ceoil agus achan uile ceolchoirm Tá it's like Nile Rodgers agus Chic agus Elbow, bíonn siadsan ag achan uile féile ceoil fosta agus cé eile a mbíonn thart achan uile am? Hudson Taylor, bíonn siadsan ag achan uile ceolchoirm fosta. Picture This. Picture This. Má tá ceolchoirm ar siúl. Tá sé trí bliana ó shoin ó bhí sé in Éirinn though. Garth? Bhí mise ag an, bhí mise ann an uair deireanach. Bhí mise ag Ed Sheeran an uair deireanach go raibh sé anseo.

ach sílim go bhfásann tú amach as bheith ag éisteacht le Ed Sheeran sure
gan dabht ó cá má Spotify go Mothaímse an dóigh chéanna le faoi Ed Sheeran agus mothaím faoi James Corden. Bhí siad go maith go dtí go raibh airgead acu

Like, it's like, uh. Cén chaoi a bhfuil aithne agaibh ar a chéile I mean? Tá Hugh as Donegal, Áine as Contae an Chláir agus mise as Gaillimh so yeah, take the floor ansin duine agaibh agus abair cén chaoi cén experience álainn a bhí agaibh ag casadh le chéile.

An frásaíocht giota beag greannmhar agat. Sin rud a déarfadh like Paddy ó Paddy McGuinness ar like take me out Comme ci! Comme ça!
Comme ça! Chaith mise bliain sa Fhrainc yeah so tá's agam giota beag Fraincíse anois. Tá mé rinne mé céim sa Fhraincis so. Chaith mise seachtain ann. He's a Lyon. Bhí mé ar exchange ón scoil. Clár mar Fraincis beo ann.
Bhí sé fá réitigh leat. Yeah, oh, bhí mé happy though. Cliú am sá ann.
Cén dóigh though? I ndáiríre though. I ndáiríre though. Ba chaoi chas muid le chéile. Bhí muid ag obair le chéile agus anois níl muid ag obair le cheile. ar an drochuair. Ach i dóigh tá muid ag obair le chéile ar. Tá anois, tá anois arís. So bhí seachtain hiatus againn. Sin é, yeah, seachtain nuair nach raibh muid ag ag obair ar an rud céanna ach anois tá muid. Tá mo chroí. Ach tá muid ar ais le chéile anois.
Bhí sé an-doiligh ar Áine, bhí sise ag iarraidh like bhí sí ag cur textannaí chugainn achan lá like glaonna an bhí sí desperate mar dhea. Lá agus oíche.

Sin sin chomh díograiseach is atá mé. Sin sin an méid go raibh mé ag iarraidh sibh a fheiceáil.
Well, ten ten bring much Fairness. Fairness. In fairness, tar éis bliain a bheith ag obair le chéile, bhí actually oíche amach aréir againn. Ó!
Bhí. Yeah, sin sin an chéad uair a chas muid le chéile sa seomra céanna, go raibh? An triúr againn.
Bhuail mé leis an mbeirt agaibh ar an tsráid uair amháin. Bhuail mé le Hugh i bPáirc an Chrócaigh lá Craobh Peil na mBan, mar gheall go raibh muid ag obair, agus bhuail mé leatsa James nuair a thug tú Dairy Milk domh, mar gheall gur thug mé airgead do don skydive. Don skydive. Yeah. So bhuail mé leis an mbeirt agaibh i gcomhair cúpla bomaite. Ach aréir, aréir, an chéad uair gur chaith muid am ceart le chéile an triúr againn, Mhm. Yeah, aréir an chéad uair. Imagine, agus I'm just look críochnaigh anois to hate your bliain sin. Well, Sin tá- tá COVID. a- tá- tá Áine ag déanamh dearmad ar sonra amháin iontach tábhachtach. Bhí sise sa corporate box le haghaidh. Oh, Mhm. So tá sise ar level difriúil ó ó muidinne. Like, yeah. James, mise is tusa níl muidinne ach gnáthdhaoine ach tá Áine Ní like, ní even ní even tugadh mise sos ag an gcluiche.

Ah piss off like. A funny, funny though. D'amharc James cosúil leis an lucht féachanta ag cluiche tennis bhí a bhí a chloigeann ag just ag gabháil. Ag coinneáil suas leis. Taobh amháin go dtí an taobh, taobh amháin den seomra go dtí an taobh eile. Tá ceann eile agam anseo as Alan Corbett is dúirt sí, An bhfuil a muc níl ar fheabhas agat mar I would, winky face. Níor tháinig an ceann sin liom ach. Is maith liom sin. Tá sin go maith. Oibreoidh sé sin freisin le na Béarlóirí ach rud faoi ehm so go mbeadh a fhios acu is beidh cineál beidh mé like yeah do you know the and then go mbeadh oh Conaola! So tagann canúint Chonamara amach ansin chomh láidir.
Tarlaíonn sin though, athraíonn do ghlór agus tú ag, agus braitheann sé ar cé atá tú ag caint le fosta. Bhí, tá col ceathrair agamsa agus is as Leeds athair s'aige agus, but bhí sé ina chónaí i Rann na Feirste agus bhí mise ag teach s'aige lá inteacht agus dúirt sé oh an rachaidh muid seo nuair a bhí muid like dó dhéag, trí déag agus dúirt sé oh an rachaidh muid chuig an siopa agus dúirt mise yeah agus dúirt sé oh cuirfidh mé ceist ar mo, ar m'athair like le síob a thabhairt dúinn chuig an siopa agus dúirt mé yeah no bother at all. So lean mise é isteach go dtí an chistin

yeah, yeah, that's fair to be honest. Yeah, don't make any now reckless near in step yeah. room. So, for, yeah, yeah. from a from a Shishiba us James uh, Harter and God even like Jarna agus new agus mar y'all I'd say mar y'all go wormid in that rolla uh, breakfast edition should if I went go ma like sawacha mar vi vi sasta vi sha vi sha vi sha chill uh should if I went go ma go fall in seo um

Bhuel, le cuidiú Dé anois, beidh muid ábalta dul chuig rud inteacht le chéile anois mar grúpa, an triúr againn. Dá raibh an triúr againn chun dul chuig rud inteacht, cad a cheapann tú a rachadh muid? Like, cén, cén imeacht? Féile na Gealaí, Féile na Gealaí, oh, sin é dul, má tá sin ag tarlú an bhliain seo chugainn, bheadh sin. Sin é sin iontach. Ní raibh mé ag Féile na Gealaí riamh.

Níl a dhath ar bith ag tarlú i gCill Airne an deireadh seachtaine den fiche naoú go dtí'n tríocha haon. Níl a dhath ar bith ann, ní bheidh duine ar bith ann. Ní bheidh muid ann, ní fiú dul síos, ní bheidh muid ann. No, ní bheidh muid ann, ní bheidh muid ag stopadh sa Gleneagle ná ag stopadh in árasán ar bith. So, ná bí ag amharc dúinn! Ach má tá tú thíos agus má fheiceann tú duine a amharcann cosúil linne, Bí cinnte abair hello. Ach ní muid atá ann. As mo smile libh.
Bhuel definitely níl mise 100% ag gabháil ann. Bheadh beirt agaibhse Beidh mé fhéin is Hugh. bréag amach Ní chun ní fucking bheidh mé ciúin fhéin is Hugh anois. ann. No ní bheidh mé, yeah, ní bheidh, wink wink. Agus má bheith, má fheiceann sibh muid agus má tá sibh ag iarraidh cúpla focal a rá ar an bpodchraoladh, b'fhéidir ceisteanna a fhreagairt, ná tar suas chugainn. Ní bheidh No, muid ann. ná, ní, Ní sin yeah. muidne, má fheiceann tú muid. Wink wink.
Ach má tá tú thíos ansin is má fheiceann tú Áine agus Hugh glaoigh Aodh agus Anne orthu mar aliases agus
má tá tú ag iarraidh bualadh leis an triúr againn then caithfidh tú caithfidh tú fanacht go dtí go mbeidh muid uilig san áit chéanna so ní bheidh mise 100% ann tá mise ionraic níl mise ag gabháil a bheith ag bréagadh go dtí na héisteoirí ú blatantly cosúil libhse ach yeah. Aodh agus Anne nó is thíos ag an Oireachtas. Sin é yeah agus amharcann siad díreach cosúil linne agus Gaeilge Dhún na nGall acu fosta ach yeah ní hé sin muidinne. Wink wink nudge nudge tar chuig Cill Airne an deireadh seachtaine sin agus beidh craic ar dóigh againn. Agus bhfuil ceann ar bith agatsa James? Cad is ceann ar bith? Seachas Kneecap.
Kneecap agus Ed Sheeran faoi láthair. Eh well, like, is é an t-aon pid atá sam tá thart, like, úsáid, bhí, bhí, bhí actually, roimh Covid bhí mé ge- bhí mé really gearr, bhí mé actually really gar le ticéad go country to country. Cén fáth? Look, hear me out, hear me out, hear me out.

I know. Is dócha cinnte nach ndéanfaidh sé ceolchoirm choíche. Tá sin an teara plean dhéanamh le daoine, so.
Tá cinnte agus agus fuair muidinne muidinne ceannaí dochreidte maith i rith na seachtaine so go raibh míle maith agat as ucht achan duine a chuir ceannaí chugainn. Bhí bhí tá really cause just stuff a chuir muid ar Instagram agus ar Twitter agus achan rud agus sílim James go mbeidh an t-ádh leat leis na ceannaí seo. Yeah, caithfidh mé anois iad a sheoladh ar deireadh seachtaine seo. An rud is fearr faoi seo ná go bhfuil bainis mo dheirféar ann Dé Sathairn. So beidh alcohol sa system so tá mé ag iarraidh thart ar, tá mé ag iarraidh trí, ceithre cinn, b'fhéidir fiú cúig cinn, depends cé chomh lonely a bhéas mé ag deireadh na.

Ok so seo ceann seo ceann a sheol mo dheirfiúr chugam agus níl a fhios agam cén dóigh a mhothaím faoi sin. Tá sin aisteach. gur sheol mo dheirfiúr pick up line chugam mar is dócha seans ann. B'fhéidir go bhfuil sí ag iarraidh ar James seo a chur chuici.

Sin ar sí, no, so mo like, so sin a rá, Jesus, cheap mé gur sé beag ní fuar sin seo like, you know.
Oh yeah, fool proof. Ní ní mé gearr an slide an ár, ok? It then is siúl wet a bit like, sorry gur á imní orm fút, ok? Tá, Tá sé maith ag an escape plan a bheith agat d'achan cheann ar eagla nach nach n-oibríonn siad. Oh God God yeah no dá dá rejection fear rejection real. Yeah
Bhí fuair muid ceann anseo ó Aoife go raibh maith agat Aoife as an cheann seo just dúirt sí just have a Donegal accent and they just come to you but níl ceann agat James so an féidir leat cleachtadh a dhéanamh ar do chanúint Dhún na nGall anois?

cén fáth nach bhfuil sé feicthe agat? Bhí ceann de na lads, bhí sé like, tá mise chun spoiler amháin a dhéanamh achan lá go dtí go amharcann tusa air agus then I was like, but then níor amharc mé air cause just just to do an rud ar fad, like cén fáth an amharcainn ar Bhí chuile dhuine ag caint faoi.
Sílim go gcuireann sin as domh nuair tá an iomarca daoine ag labhairt faoi and then ní bhíonn suim agam amharc air. Ní fhacaidh mé Tiger King ach oiread, mar go raibh daoine labhairt faoin iomarca agus bhí mé ag feiceáil giotaí beaga de ar Ok, Gogglebox ok, tá sin sin. inexcusable nach fhaca tú Tiger King. Because, I know.
Áine, bhí muid in the first ever lockdown nuair a tháinig Tiger King amach. I Cé know. chaoi, sa fraic, nach fhaca tú Tiger King?

Mhol mé go síoraí é chun go mbíodh sé feicthe agam. Ó, wow. D'amharc mé sin le mo thuismitheoirí an Nollaig seo caite. Ní raibh muid ag stopadh. Bhí ar, rinne muid pure binge watch ar an gclár sin. Tá sé iontach. So, sin mo, sin mo mhol, mo mholadh. Sraith is fearr domhsa nó nuair a bhí sé an séasúr deireanach de Breaking Bad agus bhí achan episode ag teacht amach ag achan seachtain. Bhí sin, uch,

agus I think tháinig sin amach roimh lockdown freisin ar tháinig. Yeah tháinig yeah.
Yeah yeah so cuimhin liom chuile Dé Luain d'éirínn suas naoi a chlog chuirinn air chuirinn air laptop na hoibre agus just chuirinn chuirinn air laptop na hoibre díreach le mo thaobh agus bang Netflix Last Dance ní raibh mé ag goil ag obair go dtí go raibh an dá episode feicthe agam ní raibh mé ag breathnú ar mo phone ní raibh mé ag breathnú ar Instagram ní raibh mé ag breathnú ar tada

Bhuel, ag caint faoi Friends, urchar segue seo, tá Paul, bhí, bhí, I know, iontach maith, bhí Paul, Paul Rudd a bhí mar aisteoir ar Friends ar feadh tamaill. Ainmníodh é mar an fear is gnéasúla sa domhan. Anois, James, tá a fhios agam féin go bhfuil tú croíbhriste faoi seo nár ghlac siad le d'iarratas. Thug mise vóta duit ach... An aontaíonn sibh leis an cinneadh sin le Paul Rudd a bheith leis an fear is gnéasúla? Really? Ó mo Dhia, is breá liom Paul Rudd. Ó bhí mé an-óg shíl mé go raibh sé an-tarraingteach go... just tá sé galanta agus sílim go bhfuil sé chomh tarraingteach mar gheall go bhfuil sé greannmhar. Sin an rud is fearr faoi. So yes, aontaím go huile is go hiomlán leis seo. Iontach sásta faoi. Sin rud ní raibh mé choíche ag smaoitiú like le daoine greannmhar. It's like dá ndúirt tú go raibh like Adam Sandler mar an fear is gnéasúla ar an domhain. Like

Bhí mé ann, bhí mé thall i San Fran an samhradh sin, an dtógann sé áit i San Fran? Like bhí muid wondering an chuaigh muid, yeah Hugh, chuaigh muid production company thíos ar an áit ehm bhí sibhse ag obair. Yeah. Is is actually Ant-Man and the Wasp is an film ann sin agus an coláiste bhí mise i mo chónaí in aice leis, sin é an coláiste d'úsáid siad. Mhm. Agus just tá an film chomh funny, tá an leaid sin just chomh

níos fearr le haois tá sé níos mealltaí dáiríre sa lá atá inniu ann amharcann sé níos fearr like absolute dilf I'm telling you. Sin an cheist bhí mé le cur ort Áine, an maith leatsa na dilfs an bhfuil suim agat sna fir níos sine?
Ní go hiondúil ach tá cúpla eisceacht ann tá a fhios agat like Bradley Cooper agus Paul Rudd sin eisean uimhir a haon domhsa i gcónaí. Ó is Leonardo DiCaprio.

It's a random game I think. Tá mé sásta gurb é an chéad duine a bhí tú ag smaointiú air ná an ceoltóir le ceol tíre gurb é sin gurb é sin an spota ceart amháin i gcónaí.
Ah, well, tá sé ag gabháil amach le Gwen Stefani freisin, so that's another plus. So, yeah. Nach méanar dó. Um, yeah, tá sé, deireann sé go, deireann sé go bhfuil sé níos fearr ná, ach tá daoine, you know, cosúil le, b'fhéidir, like,

Bhí a lán Gaeilge liom agus tá cineál seans maith in fairness so. Thuar ceart, á dhia. No ní hea, just, just FYI, no ní hea, ok? Yeah, ní bhfuair James, ní hea.
No. Déanann sé a chuid obair saor in aisce, ní chaithfidh tú airgead a thabhairt dó, ní déanann sé go hiomlán.
D'imigh sé as trasna really go dona seo.

Cad a ndéanfadh tú dá bhfuair tú scairt, like, dá ndearna tú aon rud agus go bhfuair tú text ag rá by the way tá tú ag fáil glaoch as Uachtarán na Stáit Aontaithe like i gceann cuig bomaite, like cad a ndéanfadh like an an an mbeadh sceitimíní ort an mbeadh tú neirbhíseach like cén reaction a mbeadh agat? No déarfainn hello,

D'éireoinn an-pholaitiúil agus an-chrosta. Tell me how you really feel, Áine. Yeah, tell me how you really feel.
Bhuel, níl ach cúig bomaite agam ar an bhfón leis an duine seo, you know, caithfidh sé, you have to make it count. Yeah, fair.
Ní bheadh problem agamsa, ghabhfadh mise go, ghabhfadh mise go dtí an White House, yeah, no bother. Bhí mé ann, bhí mé ann cheana, bhuel ní raibh mé istigh ann, ach bhí mé ar thuras ceoil agus bhí muid in ainm 's dul isteach agus ceol a chasadh ach Bhí fadhb le sábháilteacht President Obama, ar Uachtarán Obama, seachtain roimh ré. Is mar gheall air sin ní ligfeadh siad isteach muid ach d'éirigh linn ceol a chasadh ag Ambasáid na hÉireann i Washington DC.
An raibh eagla orthu go mbeadh gunna i do chása fidile b'fhéidir? Cosúil leis na gangsters?
Stop siad uilig, stop siad na fidil is an chláirseach is achan rud ag teacht tríd.

B'fhéidir na lads sin as a, ó ceann de na Brennans, an dá dheartháir Brennan as Room to Improve. Ó bheadh sin iontach. Yeah, Francis. Mhairfeadh siad leath lá agus bheadh orthu dul abhaile. Yeah. Vogue Williams. Vogue Williams, yeah, sin naoir. So tá triúr againn le dhul. Tá.
Michael D Higgins.

Gabh mo leithscéal. Má tá tú ag iarraidh muid a leanstan ar na meáin shóisialta, tá muid ag Na Seansálaithe ar Instagram, Na Seansálaithe ar Twitter, tá muid ar Na Seansálaithe ar YouTube má tá tú ag iarraidh an fís seo a fheiceáil agus amharc ar aghaidheanna galánta s'againn. Thig leat amharc ar an camera angle a bhí ag Caoimhe don chlár ar fad mar gheall go raibh sí ag úsáid mar gheall go raibh sí ag úsáid laptop dheartháir s'aici.